Гуфӏэищэм ди телевизорри сабэм лъапсэр зэщӏищта. Зэдокӏуэм тезгъэлъэщӏыкӏ. Сыт мыгъуэу зэджэри?
Е, фызыжь, къэхьыт, кхъа, нэгъуджэр моу. Хэт фызыжьыр? Хэт фызыжьыр? Мы сэ си нэгъуджэр, ауэ уи щхьэ гъумым хуэхъуну. Мыр зэӏыпшынущ уэ.
Узэӏысшынщи сэ, мыдэ къэхь. Кхъа,
хъунщ кхъыӏэ мэ. Хуэсакъыурэ, хуэмурэ, сэ сыхуеижщ мыбы. А хьэрфурат ӏэ. Мам!
Мам! Мам! Дэнэ фызэ? Мам, кхъа, мэ нобэ инджылыбзэмкӏэ къызэта мыр, мы псалъэухам сыкъеджэф, кхъа, къысхуеджэ. Уи адэм де кӏуэ, зыри ищӏэӏым абы. Кхъа!

Нэхъ щысхущӏэмыхьэ дыдэм зыкъребгъэхьэлӏэри укъэкӏуащ. Уэ уи адэм де? Пап. Пап, кхъа, мамэ сыхущӏыхьэкъым, жи.
Сыту мыгъуэм ара абы хущӏыхьэр? Зэ мыдэ. Пап, еплъыт зэ, мис мыде, мис мыде, еплъыт, мис мы псалъэуха.

Си къуэ, уемылӏалӏэ абы, щхьэцым пщӏэ иӏэу щытам пхэм къытекӏэнтэкъым. Сыт-тӏэ мы жыпӏэр? Сабийм ауэдэхэ жраӏэрэ? Пэжщ, атӏэ. Щхьэц тета, а щхьэцыр дэнэ здэпхьар, папэ? Си къуэ, сэ бжесӏэни папэ и щхьэцыр здэкӏуар. Папэ и щхьэцыр акъылым ириха, си къуэ? Мес, йоджэ сытым деж иджыпсту плъагъурэ тхылъыр иӏыгъщ, ӏэщӏэкӏкъым. Папэ, сыт хуэдэу щхьэц ӏув тета? Студент зэманым щыгъуэ пщӏэжрэ? А артистым хэтыт и цӏэр, а индийскэ артист? Жыӏэж-тӏэ, Митхъун.
Чакраборти.
Чакраборти.
Митхъун Чакраборти, атӏэ абы и щхьэцым нэхъ нэхъ ӏув тета уи адэм. О, пщӏэжрэ, сыпшат, а кином сыпшат, нтӏэ. Сыт абы и цӏэ щӏэжмэ?
Джимми, Джимми Пой жиӏэрэ? Джамейрэ.

Жьы дыхъуащ дэ, сыт мыгъуэ иджы укъэфэжкӏэ?
Ии, ара мыгъуэр? Ха-а, си псэ пигъэхуа! Мамэ, сыту дахащэу укъафэрэ, ау! Ау! Сэ Е, хуэсхьыцэ!
е, мамэ, нтӏэ ари къызгурыӏуа, папэ щӏэщхьэкъуийри къызгурыӏуа, нтӏэ сэ уэ узэрысцӏыхурэ? ӏув хъужу щхьэц кӏыхьышхуэхэ птет!
Хьэ, мис уи адэм пцӏы сигъэупсыным си къуэ, сэ сытым дес уэ дыщхьэц дахэ, кӏыхьу. Сэ фэ тӏум сыффӏэделэрэ, сэ фэ фэзгъэлъагъун, хэт фэ нэхъ нэхъ делэр? Моуэ фыкъызыфрауфа?
Дыгъэ бзий гупыр иджыри зэ утыкум и деж къыдогъэблэгъэж.